bwa gearbox yavuta kapena injini mufuna mapats a original bwerani ku nabale car breakers kulitu mapats onse a original from japan komanso Germany

aa kala tatinachoka kumudzi ku malawi bwa nde mukuti chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene muli bwanji anzathunu kumeneko ife kuno ayi ndithu mulungu akutisunga achimwene koditu ndimakamba mobwerezabwereza kuti mphatso yayikulu m'moyo mwathu masiku ano imakhala moyo ukakhala kuti ulipo moyo zodandaula zina ndi zina zimakhala zapo ndi apo basi nkana kuti tilirire zambiri mm, ayi ndithu tidzingovutika ndi matenda am'malingaliro basi ndakumvani munamfunsa nzanu wapatsidya uja kuti andifunse nkhani zina ndi zina ndiye akuti nkhani imene inakuchititsani chidwi kwambiri ndi nkhani yokhudza dzonzi akuti mukudabwa kuti nangoikamba Kenaka, posachedwapa, kwachitikanso nkhani inayake yokhudza dzonzi. Akuti m'mafunsa kumeneko kuti kodi ndiye kuti ndinayankhula nawo dzonziwo? Chinachitika ndi chani kuti tikuwatchula dzonzi? Kenaka, posachedwa, china chake nkuchitika. Timadziwa kuti zichitika zimene zachitikazi? eish achimwene kaya ndinganene kuti kaya bwanji kaya koma zachitika zimene mwamvazo ndi zoona ndithu dzonzi aona kuti a pano sipokhala ayi democracy ikuoneka ngati yavuta pang'ono aona kuti kuli bwino apange zina kusiyana ndi zomwe adazolowera basi waona kuti anthu ena ake amadzimva kwambiri kuti iwo ndi eni ake a chinthu china chake ndiye sizimafunika kulimbana nazo ayi paja amati chikakula patuka basi chidutse mwamvazo ndi zoona dzonzi angozitaya basi sabata yatha ija ndidati dzonzi zikuoneka kuti pamene ena amapanga za zimanga zingapo iwo anangoganiza zotenga nkhoko yonse ngati chizindikiro chawo Koma pano zasintha. Dzonzi apita kuchibakera basi ali phee. Zinazo zioneka kokubweraku. Olankhula akulankhula ndithu. Ayi Dzonziwa sikutinso ifeyo timawadalira kwambiri ayi. Apite basi amenewa. Kaya akungoti pena pake makosana a mipingo sungawamvetse bwinobwino. Mmene amachitira zinthu zawo zimakhala ngati m'mabanja akwathu kuno Nyasalande. Ukwati ukamatha kumakhala pena kunyozana. Makamaka mabanja akuno kwathu ku Nyasaland ee amasiyanatu ndi mmene amathera akumeneko. Akumeneko akamatha amatha m'chizungu. Ayi pepa mwali iwe ndaona kuti mm, zokonda zathu zikukhala zosiyana kwambiri. Panopa basi timafuna kuti inu ndi ine tikhale ngati tasiyana aliyense akaone zina akapitidwe mphepo ina ndiye oyankhayo amadzayankha kuti yoo ya zoonadi apa ndi mmene tikukhalira tisiyanedi ayi zabwino zonse ndikusowa munali amuna anga zaka khumi zimenezi koma zavuta ndizo ndiye musanachoke bwerani ndikumbatireni komanso tipsopsonane komaliza ndiye kumakhala kusiyana kwabwino ndithu komatu si mabanja akuno ku nyasalande ndiye ee kumakhala kutiwitsana ndi makofi kutenga zovala za winayo kudzivivinyiza m'matope mwinanso kuthirana chitedze kumene ndiye kumakhala kudzokodzerana kutukwana usiku wonse ndani iwe bololo wachabechabe akachita kuchikamwa ngati selempani mamuna wachabechabe iwe chimamuna chanji chokodza pa mphasa chimunthu chikulukulu inunso ndinu amuna inu Kunja kuno kuli amuna osati inu amuna omveka fungo la makaka. Ndiye nayenso mamunayo amadzayankha, iwe ndi nkhululu yeniyeni. Inunso akazi inu. Kulitu akazi kunja kuno, osati chiphazi ngati chikombole cha zidina, akamayenda ngati akuyeza mizere yogawira anthu ndime kuti alime mbatata. Ndiwe ndani iweyo? Ndiwe ndani? Ndinakutenga uli khakhakha, wachabechabe, ukumagona pa chikopa cha buluzi kutsamira mwala. munali ndani inu muthokoze ine ndi amene munadzaona tauni ya dedza ino kukuchotsani kwanu kumalirana ndiye kumakhala wowowowowowo kulongolozana mabanja akwathu kuno akamasiyana umakhalabe kusiyana ena mpaka namalimba mtima kusasula nyumba yomangamanga nyumbatu yoti adayivutikira akuti basi tonse tiluze basi inu mukhale opanda nyumba inenso opanda nyumba basi ndi mmenetu mabanja akuno amathera zipongwe zikulankhulidwa kwa adzonzi sindikudabwa ayi ndi mmene anthu timasiyiranana kuno aha analibe ntchito amene uja amene akuti analibe ntchitoyo nthawi inayake adali mkulu wokopa anthu mu mpingo mwawo monse anadaliridwa kuti akulu awawa ndi adolo kwabasi tiye tipange zimenezi amene amene ali thandizo okopa anthu ah dzonzinso ndi ndani amene akuti ndi ndaniyo anakhala kunduna nthawi yonse imene makosana anali pa chiyengerero komanso muja ndimakambira muja zinangoona kuvuta koma anakhalanso munthu wamkulu mulungu wake wa mr why crying atamusekerera analowako ulemerero omayenda ndi gulu lalikulu la anthu omulondera poyenda kumayenda atayimitsa chilichonse, aliyense kuyamba kaye wasiya zimene akuchita, kufunsa ndi chiyani akuti Mr Why Crying akudutsa, munthu wamkulu kwabasi, oteroyo si munthu wamba, ndi munthu wamkulu, ndipo sitingakuwe kuti tibe naye ntchito! Ndiye muja ndidakambira muja achimwene, mipingo imene ikumadzimva kuti ndi yayikulu monga wa okwapatira tambala komanso amtambomtambo zinthu zikumakola pamenepa kukumakhala kukhomererana kugwebana anthu ena ake akumakhala ndi anthu awo awo kufika mpakana pongolamula kuti basi kumeneko kuli auje basi amenewo ndi amene ali athu ena onse nikisi m'madera mwambiri mipingo ina imene imadziti ikuluikulu yakakamiza zinthu kwambiri kuwapatsa anthu atsogoleri oti sakumtima kwa anthuwo koma atsogoleri amene mpingo wawafuna ndiye kumakhala ngozi ndiye kunali kugwiritsa ntchito mphamvu kugwiritsa ntchito ndalama kuchita zisokonezo osati masewera bolani iwo apeze zimene akufuna basi pang'ono ndi pang'ono ndayamba kumamvetsetsa kuti ndi chifukwa chani ngati dziko takhala otsalira kwambiri kumangokhala malo amodzimodzi kwa nthawi yayitali takhazikika kwambiri pa ndale kusankha anthu odabwitsa anthu omayenda ndi zikwanje kusenga ena m'deramo, anthu owopsa kwambiri amene amati akangoti asankhidwa, palibenso ena ake amene angati mfwee mfwee mfwee kukawafunsa kena kalikonse. Aliyense amangomezera mate. Kaya achite zimene adaalonjeza, kaya asachite, basi zimakhala chimodzimodzi. Palibenso woti mfwee yi. M'zaka za m'ma 1980. Ifeyo ndi dziko la China tinali limodzi monga mayiko osaukitsitsa kwambiri ndipo dziko la China lidali pansi pathu. Koma pakupita kwa nthawi, China adasuntha kwambiri. Pano aja adali osaukitsitsa aja, aja adali opemphapempha aja, panopa amenewo ndi amene asanduka opemphedwa. Ifeyo amene tinkapempha nawo limodzi, pano timakawapemphanso omwewo, ambwana tithandizeniko, ndife osauka ife. zomvetsa chisoni kwambiri, zochititsa manyazi, kuyang'anitsitsa muonapo achimwene kuti nkhani zake zimakhala mmene timaganizira m'mitu yathu. Kodi mmayenda zotani m'mitu yathu? Ndaletu zakhala zikutipweteketsa kwambiri, kuganiza zogwetsana nthawi zonse, kuganiza zothana, kutukwanana, kusankhana mitundu ndi zina zambiri. Tikadali pamalo amodzimodzi chifukwa timaganizanso zimodzimodzi, sitifuna kusintha kaganizidwe. Zimene tidagwirazo ndi zomwezomwezo basi, palibenso wotiuza zina zake zosinthika. Zovuta koma nkhani zake achimwene tisaname. Ujeni, ada amakupatsani moni, amati mwasowa, ndikalemba kalatayi ndikupatseni moni, makamaka lero pamene tikukondwerera tsiku limene munthu wamkulu, Ada Blazi Mmericano wa ku Nyanja,

dzaka 85 tsopano si masewera ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuda kunyasalande sungamvetse bwa gearbox yavuta kapena injini mukufuna mapatsi a original bwerani ku nabale car breakers kuli mapatsi onse a original from japan komanso german